Chuir Ceatharlach an lasair sa bharrach i Roinn 1B nuair a chloíodar Port Láirge i mBabhta 2. Le trí chluiche caillte acu go dtí seo, níl éirithe le hAontroim teacht chucu féin go fóillín faoi stiúir a mbainisteora nua Davy Fitzgerald. An n-éireodh leo an taoide a chasadh nó an mbeadh tuairimí eile ag Ceatharlach? Micheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta. Ryan Elliott ag tosnú sa chúl agus cosantóirí láidre os a chomhair le leithéidí Paddy Burke, Stephen Rooney agus Joe Maskey. Tosaithe le dealramh ag Aontroim freisin, coimeád súil ar Keelan Molloy, Nigel Elliott an captaen agus an lántosaí James McNaughton. Tá athrú déanach déanta ag Ceatharlach don chluiche seo agus é sin sa líne lánchúil le Paul Doyle istigh in ionad Lorcan Doyle. Evan Kealy agus Ciarán Whelan a thosnóidh i lár páirce agus tosaithe maithe ag Ceatharlach, leithéidí John Nolan, Martin Kavanagh agus an lántosaí contúirteach Chris Nolan. Anois deis ón dtaobhlíne ag Ceatharlach ar scór b'fhéidir, an ceann san treoir isteach ag Chris Nolan is ardscil gan aon dabht aige agus Ceatharlach ar chlár na scór anseo. Címid arís go healaíonta thar an trasnán ansan ag Nolan. Dar ndóigh Ceatharlach ag teacht isteach gan aon cluiche caillte, comhscór agus bua maith an chéad lá i gcoinne Phort Láirge. Deis anois ag na cuairteoirí agus é sin ag Eoghan Campbell. thar an trasnán. Brú ar Aontroim anso tráthnóna, scrios ceart déanta orthu an tseachtain seo caite ag Port Láirge agus foireann Davy Fitzgerald ag iarraidh é sin a dh'athrú anso tráthnóna. Deis ansan ag Aontroim arís agus é sin ag Conall Bohill. Á sea, tús maith curtha ag na cuairteoirí anso tráthnóna. Sin ansan bog isteach go mear ag Ceatharlach. Obair mhór déanta ag foireann Tom Mullally le seachtainí beaga anuas. Deis anso b'fhéidir ar chúl. Ó, stoptha ag an deireadh! ag Ryan Elliott. Bhí seans ansan ag Chris Nolan ach sábháil maith ag an gcúl báire. Braithfidh sé sin go cinnte amárach. Címid arís. Nolan le hurchar ach stoptha lena chos ansan ag Elliott. Agus deis ag Aontroim teacht ar ais agus an sliotar sin a bhailiú más féidir. Ach ní féidir an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt. Deis ansan ag James Doyle, an ceann san díreach laistigh den chuaille. Díograis san imirt ansan ag Ceatharlach. Uillinn ghéar fé bhrú agus thar an trasnán ag Doyle. Anois Ceatharlach ag teacht arís. Socraithe isteach sa chluiche le cúpla nóiméad anuas agus an ceann san sleamhnaithe tríd go dtí Chris Nolan. Nolan fós ag dul. Seans atá ag Ceatharlach! Ó, stoptha beagnach ar an líne ach ag an deireadh chríochnaigh sa líontán. Cúl ag Chris Nolan agus sin an difríocht eatarthu go dtí seo anseo tráthnóna. Ceatharlach láidir go cinnte dul isteach agus urchar isteach sa líontán ag Nolan. Sárghabháil arís ansan. Ceatharlach ag féachaint go maith. Deis ansan ag Doyle ag an deireadh. Níl aon cheist ann ach go bhfuil siad feabhsaithe le cúpla nóiméad anuas. An cúl sin ó Chris Nolan tar éis iad a spreagadh agus Aontroim tar éis sleamhnú amach as an gcluiche. Tugtar smacht arís ag Ceatharlach agus, bhuel, an fear a d'aimsigh an cúilín deireanach chun tabhairt fé cheann eile, James Doyle. Sin dhá chúilín as a chéile ag Doyle, an dá cheann ar fheabhas agus an ghaoth sna seolta anois ag Ceatharlach. Tá san go cinnte. Ag foireann Tom Mullally teacht amach as Roinn 1B i mbliana agus tús maith curtha leis an gcomórtas sraithe. Iad in áit mhaith ag an staid seo sa mbaile agus Aontroim fé bhrú. Deis ar chúilín an ceann san ag teacht isteach ón lántosaí. Gach aon rud a bhuaileann sé ag dul go maith dó tráthnóna. Chris Nolan le sárchúilín eile agus iad ag tarraingt leo anseo. Mullally sásta. Níos mó ag teastáil ó Aontroim rud a mbíonn seans chun a bheith acu fanacht i Roinn 1B. An ceann san ag teacht isteach ag an deireadh ag an bhfear sa chúinne, sin é Conor Johnston. Davy Fitzgerald an bainisteoir ag liúirigh isteach treoracha dá chuid imreoirí anseo tráthnóna. Teastaíonn tuilleadh scóranna, níl aon cheist fé. An sliotar thar n-ais ag Ceatharlach agus teacht amach ansan tá Páidí Ó Sé. Ag an deireadh, John Nolan. Scór maith eile agus ag teacht níos fusa dóibh. Seacht gcúilín eatarthu. Ní mór anois d'Aontroim cúpla scór a d'fháilt má theastaíonn uathu fanacht ins an choimhlint anseo. Deis b'fhéidir anseo ag Ryan McCambridge. Sárchúilín aige siúd. Cúpla ceann eile mar sin ag teastáil. Is beidh siad thar n-ais insan iomaíocht anseo. Is pas cliste. Deis ar scór eile ag Keelan Molloy. Seo níos fearr ó na cuairteoirí. Aontroim diaidh ar ndiaidh ag teacht isteach sa chluiche agus i bpreab na súl níl eatarthu ach aon chúl amháin. arís. Ocras anois le feiscint in imirt na gcuairteoirí. Aontroim ag teacht arís. Mac Tín, ionadaí, seans ansan ar scór an ceann san oibrithe isteach thar an trasnán. Sin ceithre chúilín as a chéile anois ag Aontroim agus arís an bhearna laghdaithe acu. Bhí an forlámhas acu le tamall anuas. Deis anseo ar chúl, ar chuma éigin stoptha an bhfuil calaois ansan. Seilbh ag McNaughton. Davey ag argóint go mba chóir go mbeadh buille éirice. Címid arís ansan. Gearradh isteach agus ag an deireadh tarraingthe siar. Cárta dubh chomh maith taispeáinte agus, bhuel, tá ceathair déag anois ar feadh tamaillín. ag Ceatharlach deis le buille éirice ag Aontroim an ceann seo stoptha ag an gcúl báire. Sárobair déanta ag Brian Tracy agus, bhuel, címid arís ansan, dúnta go maith ach bhí an cúl báire san áit cheart. Díomá go cinnte ar McNaughton leis an iarracht sin, déarfainn. Ceithre chúilín i gcónaí eatarthu. Seans glórmhar caillte leis an mbuille éirice ach sárscil anseo ag Aontroim agus ag Eoin Campbell an ceann san oibrithe tríd. B'fhéidir go bhfuil oscailtí anseo, Aontroim ag teacht, seans ar chúl más féidir leanúint. Tá an ceann san stoptha ar an líne imeartha isteach ag an deireadh. Tá an cúl faighte ag an deireadh. Is dóigh liom gurb é Keelan Molloy a fuair an teagmháil dhéanach anseo. Címid arís an cúl báire ag teacht amach ag iarraidh é a stopadh agus Conor Johnston lárnach sa ghluaiseacht ach an teagmháil deireanach ag Keelan Molloy. Ceist, Ceatharlach a rá go raibh ceist faoin chearnóg ach ag a deireadh an cúl tugtha agus an bhearna is contúirtí eatarthu. Dhá chúilín. Seo chugainn arís Ceatharlach. Scór ag teastáil agus, bhuel, ag an deireadh Ted Joyce ag aimsiú. Theastaigh sé sin go dóite. Tréimhse forlámhais roimhe sin ag Aontroim. Ach an bhearna thar n-ais go dtí cúl arís. An ceann san oibrithe isteach sa líontán, poc saor atá críochnaithe sa líontán. Gerard Walsh a thóg. N'fheadar an bhfuair éinne eile teangabháil ach tá na foirne ar comhscór anseo i gCeatharlach, beag duine a cheapfadh é sin ag an mbriseadh, ach na pointí sraithe á roinnt anseo.